I ma dɔn kɔkɛ yɛrɛ nin ko gɛlɛya kabi waati jumɛn ka ala minɛ ka dusu bila ka taa tɛnɛmuso fɛ yen fo sisan a ma se ka taa nɔfɛ ka na nka ne b'a dɔn nin tɛ mɔgɔ si nɔ ye ni e sali de nɔ ye hei n tɔgɔ b'i ka ko la dɛ i tulo bɛ n na yɛrɛ i kelen bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ kare kɔnɔ n mana n kun bɔ ka ban hali n tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔw bolo n tɔgɔ bɛ bɛɛ da kɔnɔ i tɛ sabali ten dusu ka di ne ye cogo min na n'a diyara i ye ten i tɛ sa ne ka ala deli ye kɔkɛ ka taa ni dusu ye n bɛ mun f'i ye ba degunnen bɛ kini kɛ dɛ n'i ma fara n na bi hali n tɛ miiri ko i man kɛnɛ n bɛ ko yira i la bi ha o jɔ kundama ka jan ni jinɛ ye. aa tɛ tɛmɛ ala ta kan n'i ye pɛrɛpɛrɛ ka ye ne kunna paseke ne bɛ lahalaya mun na n'o tɛ o muso ye e ye k'i pɛrɛpɛrɛ ne matu kunna ko ne k'an sigi ta walayi bana de ye mɔgɔ jugu ye.
ne m'i bana o. ka n tɔgɔ tiɲɛ ka n mangoya mɔgɔw ye n m'a min n m'a bɔn bana min filɛ ne na n tɛ cɛ n tɛ muso ni e de bolo nɔ ye ala de b'o dɔn an k'o yira ala la nka ni a min bɛ ne kɔnɔ ka ɲɛsin e ma ne ni ala de b'o dɔn nka sali ne b'a dɔn n'a tolila a kasa bɛ bɔ n kɔrɔ a kasa ka bɔ ne ye n kɔnɔ de ci k'a yira i la n'i y'i woro yira ne la an b'o to i ni ala de cɛ kɛ sali ee mun de kɛra a tɛ sabali tilegabilen in na

walayi foyi ma kɛ kɔkɛ k'a ɲɛ ala bolo dɔrɔn ka baga ma matu de bɔra ɲɛgɛn na ka n'i sigi ne kan ko ni e ye dusu bila ka taga i kɔrɔmuso fɛ yen ko ne de nɔ y'o ye kɔkɛ dusu ka di ne ye cogo min na a ka di matu ye ten i y'i den wolo dɛ ne y'o de fɔ a ɲɛna nka den in ka di ne ye cogo min na a man d'a ye ten ee jɔrɔ n'i ka bana ye koyi i ka sali to yen e b'o de fɔ jɔrɔ n'i ka bana ye ne bɛ cogo min na tantɔ o jɛra ye e bɛ cogo min na e b'a cogo dɔn e ka bana nin dɛ e b'a kun fɔ matu sabula aw bɛɛ fɛrɛlen don sisan wa kɔkɛ a kumakan ye ko ne de ye bana in bila a la

ne de ma nin bana bil'i la ni ne de y'a bil'i la ala k'o tiɲɛ bange walayi matu e ye ne tɔɲɔ ne tɛ yafa i ma a tɛ se ka fɔ nkalon don ee o to yen kana kuma an k'o yira ala la kana kuma i da to a nɔ na ala b'i dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o ee e fana k'i teliya koyi i ka dumuni mɔ ne k'a dun ka taa kɛnɛ ma n ka taa ni ye n bɛ lafiya

ni cogo di ni cogo tɛ ne bolo de sabula ne ta ne na wulikajɔ cogo min na kuma tɛ fura to ma ni dusu ma na mai no dusu de ne sen ne bolo ye b'a kɛ cogo di

ne b'i ɲininka fɛn kelen na e ni ne maa fila de bɛ yan ala y'an sabanan ye mun y'i sɔrɔ n y'i deli ala kama k'a fɔ n na
e bɛ ka t'o ɲini yɔrɔ jan han e kɔni b'a dɔn sigi la n'i ni hadamaden jugu jɛra ka sigi kɛ ala de b'i bɔ dɛ maa jugu ni maa ɲuman mana sigi kɛ e t'a dɔn k'a fɔ ko maa jugu ka dugawu jaabi ka di ka tɛmɛ maa ɲuman ta kan e kan ka ne ɲininka nin bana in na mɔgɔ min ye bana in bila ne na e bɛ nin tigi dɔn jaati jaati kana ne dakolo ja ne man kɛnɛ dimi bɛ n kan jɔn ye jugu ye jugu fɛn de bɛ ne la so in kɔnɔ yan e kɔni b'a dɔn ko ne tɛ t'e ta ka b'i fa n'i ba ka ka na ko ne b'i juguya i wolodennin kelen min ye dusu ye o kuma dusu kɔni tɛ ne juguya o sali fana ka nin juguya o nin juguya yɛrɛ tɛ sali kun yɛrɛ ɔ a kɛra cogo di e tɛ dusu tɛ mɔgɔ min don e b'a dɔn tigitigi ne b'a dɔn an bɛɛ de b'a dɔn kana ne dakolo ja ne man kɛnɛ dimi bɛ ne kan i b'a kɛ i n'a fɔ i tɛ foyi kalama k'a sɔrɔ e bɛ mun kalama hali ne yɛrɛ matu t'o kalama kabini nin bana ye ne minɛ e bɔra sali ka so kɔnɔ sanga ni waati e digilen don sali ka so kɔnɔ hali sisan sisan e ma bɔ sali ka so kɔnɔ han
ee matu maa t'i yɛrɛ fa de ɲɛ ne ye koyi n'e man kɛnɛ e man kɛnɛ de muso fila ta kun ye mun koyi ni dɔ man kɛnɛ dɔ k'i ta ɛɛ o tuma ne ne ne y'a fɔ ko e b'a fɔ k'e man kɛnɛ a.
e ma siran ka nin kuma in fɔ ne ɲɛna ne bɛ min yɛrɛ fɛ yen o e tɛ jɔrɔ n'i ka bana banko de halisa i bɛ soko de la han i tɛ sabali ne bɛ kɛ sali ka so kɔnɔ ne ma taa sali ne bɛ taa jɔn ka so kɔnɔ n bɛ taa jɔn ka so kɔnɔ walayi n'e ye nin yira ala la i y'a yira a tigi la nka n'i ma dɔ bɔ keleya la walayi i bɛ t'i kun fɛ ni ne ko ne ma tɔɲɔ nin sen in ne ye nkalon tigɛ ne tɛ n ta yafa e ni muso ma abada fo ala k'aw sara walayi

Sali. Naam. Ne b'i ɲininka fɛn dama la. Kabi e furula ka na du kɔnɔ don min fo bi. N ye mun jɛ i la? Foyi. I ko fini n b'o san. Dumuni y'i labɔ. Hali su o y'i labɔ. mun kɛra kɔkɛ ne ma ne ma ne tɛ e ka kuma faamu kosɛbɛ dɛ e b'a fɛ ka mun fɔ aa sali ne jigila b'a la ka misɛnya la dɔɔni dɔɔni dɛ eh. ne jigila b'a la ka misɛnya dɔɔni dɔɔni ne ye jɛnatigɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ aw ye e ni matu ka kɛmɛ ka ne ka du kalaya k'a kalaya foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ee a ye sabali koyi a ye sabali dɛ ne bɔra dugu kɔnɔ sisan ne kɛn bɛ k'an ŋunukan mɛn fan bɛɛ fɛ i ma se yɔrɔ min na bɛɛ bɛ k'a fɔ ko sali ye matu juguya i mana se yɔrɔ o yɔrɔ k'e dabali jugu kɛ matu la ko matu ka bana tɛ mɔgɔ gan bolo fɛn gansan ye ko ne bolonɔ de ye ko ko cɛ tɛ ko muso tɛ k'e sali nɔ don ee ne hakilila k'a fɔ n ko ne ye fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka bɛn ee aw yɛrɛ min ye n'aw tɛ bɛn den kelen min b'aw sɔrɔ n'o ye dusu ye a bɛ kɛ mun ye ni dusu y'a ta aw ka mankan ni fɛnw fɛ dusu bɛ kɛ maa ye han tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a ma diya ne ye dɛ a ma diya ne bi a ma diya ne sini n'a y'a sɔrɔ k'e bɛ ka taa baara jugu min kɛ taa bɔ ee k'a bɔ
e kɔkɛ e bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ
ka bɛ jigi kɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka bila ne la e man ka bila ne la e y'a mɛn mɔgɔw de da kɔnɔ kɔkɛ furu tɛ tile kelen ko ye eh, sali maa kelen k'a fɔ ko fini ka misɛn maa fila k'a fɔ fini ka misɛn ee eh, hali n'o man misɛn o ka misɛn koyi o ka misɛn dɛ kɔkɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko sinaya jɛlen o ye galadaga ye kabi ne furula e ma n ma kɔnɔ ta janko k'a tiɲɛ e m'a dɔn o ye kunko ye yanni ne ka matu ɲɛɲini n tɛ n ka denko ɲɛɲini E m'a dɔn wolodenntanya a dusukasi ka bon ne yɛrɛ sali kelen ŋaniya la ne bɛ ala deli ala kana denko to muso si ma kunpan na denko gɛlɛya o de filɛ ka nin mangoya se ne ma denko gɛlɛya o de filɛ ka ne ka furu gɛlɛya ma ee sali ne ma kuma jugu fɔ koyi ne ko maa de ko ne ma fɔ k'i y'a kɛ dɛ ne ko mun n'a y'a sɔrɔ k'i y'a kɛ k'i ka taa bɔ dɛ a ye ɲɔgɔn dabali dabila sa a bɛ du kunko caya a bɛ ne bolo ban ne ka nafolo bɛɛ bɛ ka taa matu la ka fura sugu bɛɛ kɛ ka to kɛ ka taa kɛ ee o dafɛ dugu ka dɔn an ka dugu na ne ma mun yɛrɛ matu ye dɛ ngala jɛ don la dɔ ka fara bana kan kɔkɛ nka ne kɔni bɛ min kɔni f'i ye n'i ma sabali n'i ma sabali mɔgɔw ka kuma n'a kɛra tiɲɛ ye Sali sabali ayiwa ne y'a yira ala la ee bɛɛ bɛ ka nkalon da n na n jigi furucɛni kelen min ye ni nkalon dar'i la nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don ala dɔrɔn de bɛ se k'i bɔ ne ma dɔn ne tɔɲɔnen bɛ furu kɔnɔ n'a fɔra ne jigi bɛ kɔkɛ min kan o fana bɛ ka na nin kɛ ne la n y'a yira ala la sinaya gɛlɛyara cogo o cogo mɔgɔ kana baara jugu nkalon ta ka da i sinamuso la ne tile kelen ma matu minɛ n sinamuso ye n y'a minɛ n balima de ye mais ne ye n ta yira ala la
Maro k'a kɛra fama ye. Kɔri basi t'i la? Basi tɛ yen nɔ. Ee i yɛrɛ i bɛ ka bonya dɛ. E bɛ na ka ban bakarijan ka ɲɔ bɛɛ la. Zankɛ yɛrɛ kɔni. Ee ne ko.
Awɔ. Ɛɛ i terimuso i famana ma Umu. Umu wa?
N ma fama ma kosɛbɛ nka n famana ma dɔɔni fɛnɛ dɛ. ee a ye dɔ f'i ye matu ka banako kan hmm. oh, ne b'a fɛ k'i bila ci dɔ la
ee mun bɛ yen nɔ ee sisan i bɛ taa Umu fɛ yen e de dagawuli teri don a b'a kɔnɔw de fɔ e ɲɛna wa i b'i kɔnɔrɔ kumaw fɔ a ye ɔ i b'a ɲininka nafigiya tɛ dɛ i b'a dɛn k'a ɲininka ko mun de matu sɔrɔ tan ɔ n'a ye min f'i ye n'a ye tiɲɛ f'i ye e terimuso a tɛna se ka dogo i la o ɔ n'a ye min f'i ye ala kama fɔ i na.
ɛɛ matu ka banako. Umu kɔni m'a da waga ka fɛn fɔ n ye nka ne tulo b'a la dugumɔgɔw da kɔnɔ ko sali de nɔ don. n'o y'a sɔrɔ sali de fɛnɛ nin kɛ nin man ɲi nɔ dɛ tiɲɛ sinaya nka ka nin bana juguba in bila i sinamuso la parce que k'o tɛ cɛ ko ye o man ɲi nɔ dɛ ee sunkura
ne ka du kɔnɔna bilama a ka jugu ni jahanama ye da bɛ ne ye bi sunɔgɔ tɛ ne ne kɔni tulo bɛ ŋunuŋunukan na dugu kɔnɔ ko sali ye nin kɛ nka muso ko tɛ dɔn ka ban n'o tɛ sali maa min ye a tɛ sɔn o ma ne kɔni ye ko sugu bɛɛ kɛ matu ka bana nin a ye ne bolo ban pewu pewu pewu pewu pewu
dafɛ dugu tan ka lamini na ko ne ma taa ni matu yɔrɔ min na nka ala ye dugu jɛ don o don dɔ bɛ fara bana kan han a laban sa a denmuso ni dusu kɛ ne taara dusu bila n tɛnɛmuso fɛ yen dugu jɛ don o don mankan han hali dusu ka kalan a tɛ se kalan kɛ e eh, mɛ mun na e ma se ka taa dusu bila ne yɛrɛ fɛ yen nɔ nin ma ɲi denmisɛnnin hakili ma ne ko n ko ne ye min ye nin na n ko jɔ ka taa bila tɛnɛmuso fɛ yen ɔ n'a taara yen a n'a ka kalan kɛ ɔ u mana tila u ka sinaya kɛlɛ la a bɛ na i b'a dɔn kɛ hadamaden tɛ dɔn ka ban o kana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu masumayalen don n'i y'u masumaya i b'a sɔrɔ k'u tɛ sɔn k'u ka kojugu kɛ nka u kɔnɔ min b'u kɔnɔ mangala yɛrɛ de bɛ o dɔn
aa ne kɔni ne yɛrɛ ne m'a dogo sali la dɛ n y'a fɔ a ye n ko sali n'a y'a sɔrɔ k'i tun bɛ baarajugu kɛ matu la k'a bɔ dɛ k'a bɔ baarajugu kɛla n'i bɛ baarajugu kɛ kɛko fila de don n'i y'a kɛ mɔgɔ min kama n'a m'o minɛ a bila i kun na k'a bɛ segin i yɛrɛ ma

n buranmuso a ma juguya ne b'a fɛ ka fɛn dɔ tiɲɛ ɲini k'a dɔn matu ka ko don e min ye matu ba ye matu tɛ se ka dogo i la dɛ e de y'a wolo matu kɔnɔ kuma bɛ fɔ e de ɲɛna maa kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye ba de ye o ye tiɲɛ e de ye matu wolo matu kɔnɔ kuma foyi tɛ a bɛ se ka min dogo e la ɔ ne b'a fɛ ka tiɲɛ min dɔn n'a y'a sɔrɔ a kɛ bɛ ka dɔ f'i ye a ka banako kan jɔn ko ala ne ka bana kun ye min ye n'o dɔnna o furakɛ ka di ne bɛ yɔrɔ min bi bi in na ne bolo banna pewu n'i tu kɛ ka taa kɛ o dafɛ dugu ka dɔgɔ ne ma yaala ni matu ye bana yɔrɔ min na ka taa bana fura ɲini ɔ ala ye diɲɛ don o don da dɔ dɔ ka fara bana juguya kan fura mana kɛ cogo o cogo hakili la k'o na dɔ bɔ bana na nka fura bɛ ka kɛ dɔ bɛ ka fara kan ɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛ bɛ ka bana kun f'i ye k'a fɔ ko ne de ye nin kɛ nin ye ne sɔrɔ walima dɔ ye nin kɛ ne na n bɔra a kalama a ka tiɲɛ fɔ bana min bɛ n'a dogolen don n'i b'a dɔn ko bana dogolen don n'i y'a dogo a tɛ furakɛ dɛ ɔ a ba ye e de ye fɛn o fɛn bɛ a kun na ka cɛ a bɛ se k'a fɔ e ye ɔ ne fana nana ka n'e ɲininka a ye min f'i ye k'o fɔ ne ye fɔlɔ ka sɔrɔ bana na ee ne burankɛ o y'e nakun ye wa ɔ o ne nakun ye matu ka banako in kɔni bɛɛ b'a fɔ o ye tiɲɛ k'a fɔ ko a tɛ e ka du kɔnɔ a bɛ bali ne na ee n tulo b'i la ee o tuma e tɛ i muso dɔn wa ale de taara ka ne den baara cɛ tɛ muso tɛ hali tɔn sigiyɔrɔ la bɛɛ bɛ k'a fɔ ko sali mɔgɔ kelen k'a fɔ fini ka misɛn mɔgɔ fila k'a fɔ fini ka misɛn fini ka misɛn de dɛ e hakili la sali ka densɔrɔbaliya ye gansan de ye a ka tere juguya ani a ka baara juguya ala de y'o ko de ɲɛsin a ma tan ɔɔ ale bɛ na ne den sɔrɔ yen ko a ka dutigiya ta o tɛ se ka kɛ diɲɛ na o tɛ se ka kɛ. ɛɛ umu
ne nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi ne ko i ma ko matu ye min fɔ. e ni a ni ɲɔgɔn cɛ i b'o fɔ ne ye matu ko k'ale sugora i muso la taamasiyɛn y'a yira ka ban o ka ko jugu k'a la fo ka da ka sogo a la han ale de don cɛ tɛ muso tɛ i musonin de don ne den ka bana ye ale de dɛ cɛ tɛ muso tɛ ale de don wa ne bɛ min f'i ɲɛ na n den kana to bana in na dɛ n den mana to bana in na a bɛ nimisa a la ni ala sɔnna.
ɛɛ n buranmuso n y'a faamuya ne bɛ sira ɲini.
sira b'i bolo. ala ka tile hɛɛrɛ. amina yarabi.
ee. dugu bɛɛ bɛ k'a fɔ ko den ka bana ye ma eh, a sinamuso ye a bɛna sigi ka ne ɲininka sisan tuguni ko bana ni ne b'a ɲɛ dɔn n b'o ɲɛ dɔn cogo di ni mɔgɔ yɛrɛ ka baara jugu tɛ ne ye fura min di matu ma o tɛ se ka nin kɛ fiyewu ne tun dalen don somakɛ in na Anula. Sali kɔni ta fɔ ka ma fura sigi ka fura d'e ma kabi kunu o sigilen bɛ sigiyɔrɔ kelen na baasi tɛ n bɛna sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka kuma fɔ ne tɛ ka da a la nka sisan kɔni sali bɛ ka i bɛ ka kasa kɛmɛ kɔnɔ yɔrɔ kan han e ka taa kɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ kuma mɛn han wagati bɛɛ kuma kelen ani ɲakuma ee kɔkɛ e nana de ayi
n taara de ne ye ne mun ye ee kɔkɛ e ye fura di ne ma ko ne ka fura sigi matu ko ko ne kana a ka fura sigi ko ne kana na baara jugu k'ale ka fura la ne fana y'a to yen nɔ mɔgɔ min matu y'a tɔgɔ fɛ man o di- kuma ne ne m'a fɔ k'e ka fura sigi yan han

ne b'e bila ci la k'e tɛ se k'o kɛ fura gansan tɛ se k'o tobi sali ne k'e furu ka fɔ k'e matu ka fura sigi e ko k'e t'o sigi kɔkɛ ne kɔni tɛ se k'a sigi ne tɛ se k'a sigi muso tere jugu ka fura ne tɛ se k'o sigi ee hali n'i ye ɲuman kɛ o bɛ kɛ juguman ye n'i ye juguman kɛ o bɛ kɛ sali e bɛ ne dugu duguba mɛ ni kana e bɛ ne dugu duguba han sali bɛ den

ko ka ca sisan koyi ni ne famaden ma kɛ a kɛra cogo cogo i kan ka taa bɔ ne o fana ye tiɲɛ kuma dɔ la ko bɛ ca nka fo ne de ka to ka na e fɛ yen nɔ n b'a lajɛ tile fila na n bɛ taa bɔ yen y'a mɛn
nin ye bɔta ye min de
ne tun taara n ka tigasi minɛ n ka tiga kisɛ bɛ worokiya bolo ko n bɛ taa minɛ n yɛrɛ taara fɔ a kɔ a sen tɛ ja o worokiya bɛ sigi wa
worokiya tɛ sigi koyi ne ko e fana ba fanta ma Ɛɛ ba fanta nana don dɔ la yan nɔ ko a bɛ taa a ka musokɔrɔba lajɛ a taara o la hali a ma segin fɔlɔ hali a ma fɛn fɔ ne o la ba ko ye tulonkɛ ye wa tɛ ba fanta yɛrɛ fana ka mɔgɔya tɛ ten koyi ba fanta kɔni musokɔrɔba in bɛ yen a tɛ sigi a bɛ to ka taa bɔ a ye ala ka segin n'a ɲuman amina yarabi ne ko umu ne b'a fɛ k'i ɲininka kuma dɔ la ne ko matu ka nin bana in dun mun de y'a sɔrɔ
ee n teri jugu tɛ nin ye jugu de nɔ ye walayi nin ye jugu de nɔ ye o fana jugu sugu jumɛn
e ɲinɛna a dɔgɔmuso in dun
i ye nin kuma mɛn ne ko tiɲɛ de don wa n teri tiɲɛ de don dɛ dugu bɛɛ bɛ nin kalama dugu bɛɛ b'a kalama e n'a y'o kɛ a fana ma ko ɲɛnama kɛ dɛ a fɔ sinaya sera nin na a bɛna waliden faga i tɛ dennin dɔn koyi dennin bi man ɲi a sini man ɲi debi dennin don waati ne dun y'a fɔ dɛ n ko nin dontɔ filɛ nin nin bɛna bilen k'a da ni den tigɛ kan n y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ka sɔrɔ n'i y'a ye i b'a fɔ k'i ka sa k'i dennin kelen to a bolo a bɛ se o la koyi n'a ye ne ye kɛnɛma i b'a kun ayi ee ne ba i bɛ taa mini i bɛ bɔ mini k'a sɔrɔ mun b'a kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn n'Ala tɛ hmm.
ne ni kɛra k'a nɔ ye kan'a to a la dɛ i bɛ fɛn k'a la min ka jugu ni matu ta ye ee e ko tɛ ya awɔ n teri ne ye hali ni n tɛ ka tanji ye ma don o don a tɛ fɔ i yɛrɛ kɔ a tɛ fɔ i kɔ ee ne ne t'a ko dɔn kɔni ya e k'o to ne ma sa ni yɔrɔ yɔrɔ ka d'i ye n bɛ t'i bila yen nɔ i y'a mɛn a kisɛ kelen fili o baden bɛ n bolo sa i tɛ nin yɔrɔ fɔ ne ɲɛna i jɔ fɔlɔ an k'a ɲɛɲini sa n'a nɔ b'a la e k'o to ne ma dɔrɔn i b'a dɔn wa walayi ne yɛrɛ de peresilen don nin ko ka kɛ minɛ ne den ma wuli k'a jɔ a sen kan e hakili ne bɛ dennin to yan hmm. ne tɛ dennin to yen koyi kan'a to yen maa cɛ yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la n burankɛ yɛrɛ a bɛ du in kɔnɔ a tɛ dennin jogo dɔn a tɛ dennin jogo dɔn bi a t'a dɔn sini a kɔni bɛ dennin nɔfɛ cucucucu la dɔrɔn ne ta in dalen don n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna kɛ muso kɛra cogo cogo la a cɛ b'a jogo dɔn a b'a dɔn dɛ a bɛ k'a yɛrɛ kalala fili de kana nin fɔ n ɲɛna dɛ e kɔni b'a dɔn i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ tile kelen kɛ ɲɔgɔn kan tile fila fo ka na se san joli joli ma e bɛ se k'a fɔ k'i t'o jogo dɔn i ka kuma ye tiɲɛ ye n'i y'a ye hali sisan a ma ta mɛnɛ dennin na o b'a sɔrɔ i ye mun fɔ o de don o de don sa e tɛ ne bila sira jugu kan o e ye mun fɔ kɛ n burankɛ min b'a kalama a b'a dɔn a b'a dɔn bi a b'a dɔn sini hmm. n'a kɛra kɛ minɛ kɛ i b'a fɛ ka n bilasira ni jumɛn ne y'a b'i bilasira ne b'i bilasira ni min ye hmm? Hmm. n'o de f'i ye kisɛ kelen fili baden bɛ ne bolo an bɛ taa dɔ fɛ yen o b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ko sali nɔ de bɛ nin ko la n'o y'a sɔrɔ ko sali nɔ b'a ko la min ka d'i ye dɔrɔn i b'o fɔ ale nɔ de sa fo dennin dara fo ka sogo a la ka sogo a la matu nana ne bɔra ka taa matu fɛ yen matu ko ko ma ne ko h n ko ne sogora ne ko e sogora mun de la n ko a ka di wa ko ale ye sali ye sogo la Eh, mɔgɔ mun bɛ bana na o fo Ah. o dalen de bana na o ka tila ka sogo i la o bɛ se ka kɛ cogo di n'i nɔ t'a la ayi ne matu kɔni y'o ye matu fɛnɛ ka kunnafɛnw kuma dɔ lama u bɛ ko yira la ee tiɲɛ don don sa a nɔ don Hmm.
aa ne kɔni kamana gannen don fɔlɔ dɛ ne tɛ kamanagan kuma n bɛ taa ka na fɔlɔ kɔfɛ an bɛ nin kuma kɛ n'o tɛ i bɛna wuli kelen ee ne b'a dɔn ne tɔgɔ ma di dugu in na o ni dɔ nana ne sɔrɔ e fɛ sisan nɔ ko ko mana kɛ u bɛna fɔ ko ne de nɔ kuma e bɛ tiɲɛ de fɔ de o de man di dugu mɔgɔ ninnu yɔrɔ de ɔn olu bɛ ka nin fɔ kɛnɛma minɛ mɔgɔ si ma tagama ka na a kuma fɔ ne ɲɛna yan bafana de nana ka kuma in fɔ ne ɲɛna ne ni bafana wulila ka taa alimatu lajɛ

sunkura i t'a kalama an bɛ dɔ la an ma tila o la fɔlɔ ka tila ka taa an sen don dɔ la Hmm. Hmm.

zankɛ i bɛ sabali de dɛ muso ninnu filɛ nin ye u hakili ka dɔgɔ n'u y'o fagaliko kɛ i b'u minɛ k'u bugɔ de n'u y'o bugɔko kɛ i b'u dɔgɔya a ma se bugɔli ma kuma bɛɛ bugɔli anw cɛw bɛ se ka ko dɔ kun ka tɛmɛ muso ninnu kan n'an m'a jate minɛ ka ɲɔgɔn lamɛn furu kɔnɔna na a ma nɔgɔ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko furu tɛ tile kelen ko ye filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na paraw filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na paraw anw ye cɛw ye an kan ka ko dɔ jate minɛ han muso de don muso ye i n'a fɔ denmisɛnnin i bɛ hakili to a la k'a dɛbɛ k'a tɔbɔtɔ n'an m'o kɛ a man ɲi dɛ n kɔni min f'i ɲɛna e de bɛ sabali e de bɛ kɛ muɲubaga ye bi n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la muso ye muso ni cɛ ye ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safinɛ de ye N'an ma ko ee, jateminɛ bɛte naamu i tilara n tɛ se ka tila o sabula ni ne ko n ko n ka kuma i bɛna fɔ n y'i dɔgɔya ko sabula n balimamuso o dun tɛ mɔgɔ min kɔni sera k'a fa bila ka ja masaw bɛɛ lajɛlen ko ka na sigi e ka sigi la a kɔni kan ka ko to ɲɔgɔn ta la han
ee bɛte i ka kuma cogo dɔn a jate a fɔcogo jateminɛ dɛ n'a y'a fa n'a ba bila n'a ma ɲuman kɛ ɔ e min ye balimamuso ye a ta i ka taa n'a ye e n'o fɔ bi kɛ i ka kuma fɔcogo jateminɛ i ka kuma fɔcogo e b'o fɔ bi i ka kuma fɔcogo n'o tɛ don min na i kun b'a nɔfɛ o don e kun tɛ se ka nin fɔ o kana n'a fɔ k'i b'o manamanakan fɔ ne ɲɛna dɛ. heyi heyi n tɛ. non ne tɛ jɔ n'o ye fɛnɛ dɛ. ɔ bɔn i da a ta i ka taa n'a ye. bi o bi ye kɛ o bi ye. i tɛ se k'o kɛ dɛ.
hali n dali sini n'a y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ n bɛ fɛn fila t'a la o diyagoya de baasi tɛ ne de y'a furu wa n'a kan ka ne sago de kɛ ne de y'a furu ka taa furu nafolo bɔ k'a di a ma d'e ma a ma d'e ma i k'a bugɔ dɛ a ma d'e ma i k'a bugɔ ɔ nka ne b'a mara a b'a kɛ ne ka dabada ye ne de bɛ k'a balo baasi tɛ ɔ i y'i sago sɔrɔ ne de bɛ k'a balo o de kama e ko ko an ka taa n'a ye eh, sabula i y'i sago sɔrɔ e de k'a ta i k'a da i kɔrɔ n'i ye muso ta k'a d'e ma e ka muso furu i ka nafolo la k'o t'e sago kɛ a bɛ diya wa a tɛ diya ye

ne da tɛ se ka don o la nka i cɛ i nana nin de kama n'a y'i bila ci o ci la o ci kɛ a f'a ye dɛ a f'a ye n'a hali n'a ko k'i ka jɔ ka si i jɔ ka si nin de y'i fa ni ba ye bi n'o tɛ anw ye i ka kɔɲɔminɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn k'a siri kɛrɛtɛtɛ ka n'a di i cɛ ma a t'o dɔn n'i kan ka maa bonya i ka maa bonyata kan ka kɛ nin ye n'a y'i bila hali n'a y'i bila i sinamuso ka fura tobi la a kɛ hali n'a ko bi ala k'an kisi a ma k'an n'a cɛ janya n'an fa man kɛnɛ n'a nana fɔ ne na ko e ka taa ni nin ma sɔn e tɛ se ka taa kan'a ye k'e fa don dɛ nka e fa fɔlɔ na kɛ nin ye min kɛra i ka ɲɛnamaya sababu i ka diɲɛlatigɛ sababu ye nin nin bɛ se ka ban o ɲɛna ko maa bi min deli i fɛ e ka sabali k'i bolo da i dusu kan o yɔrɔnin f'a ye dɛ o yɔrɔnin f'a ye nin kanba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ k'a bila e kɔni ɲɛ bɛ ne ni n ta la so kɔnɔ ayiwa n bɛ min f'i ɲɛna i sabali zankɛ ne fana bɛ min f'i ɲɛna i bolo da i dusu kan sɔn dusu ma ɲɛna sisan sabula n balima don kuma kɔni ɲɛna mɔgɔ kɔni tɛ se k'i balima ye cogo sugu dɔ la k'i fana bɛ dɛmɛ a tigilamɔgɔ fɛ min bɛ k'a kɛlɛ ayiwa ayi ne kɔni mankan tɛ ne fɛ o ɛ nun tɛ hali yɛrɛ e ɲɛ bɛ n na sisan fura de filɛ ne bolo ne man to ka fura de ye a kan ka sigi ɔ n'a fɔra ko du kɔnɔ yan ale man kɛnɛ ɛ n denmisɛnnin min ye n'o dusu ye ale ale a taara a taara an tɛnɛmuso fɛ yen ɔ ne ni e e de bɛ du kɔnɔ mɔgɔ min ka kɛnɛ

Ah, i bɛ hakɛ to o ko la n kun bɛ maa ka baaramisɛnnin dɔw la o de y'a kɛ n mɛnna n y'a dɔn e ni sise kumana kɔni a kun ye mɔgɔ ci n ma mhm. nka a ko k'a bɛ tila k'i yɛrɛ fana ci n ma ko mɔgɔ kun ye denmisɛnnin na mɔgɔ ye ayiwa baasi tɛ ne yɛrɛ nakun ye o de mhm. a ye n ci i ma ko n ka n'i ɲininka yala e labɛnna aw kun bɛnna ko min kan furuko kuma ye ne kɔni jalo problème tɛ ne fan fɛ o ne bɛ ka aw dɔrɔn de makɔnɔ n'aw pɛrɛnna dɔrɔn a ye se an ka mɔgɔw ma
ayiwa baasi tɛ n bɛ taa ci fɔ a ye awɔ n'ala sɔnna n'a kɛra cogo min na awɔ an an yɛrɛ b'an ka labɛnw kɛ an bɛ an bɛ woroko jate minɛ an bɛ se masaw fɛ yen Ɲa. n'ala sɔnna awɔ nka ɛɛ ami n bɛ min f'i ye i b'i janto i yɛrɛ la dɛ sise bɛ yɔrɔ min na sisan n t'a dɔn n b'a dɔn a dogolen t'i la kɔni nka n bɛ ka min f'i ye n'i taara a i jija i k'a jigi tugu dɛ i ta kun y'o de ye n'a y'i ta k'i ladon kɔni a sise ka du kɔnɔna ka kalan dɛ sise kɔni a ne teri ne teri don ne dagawuli teri don an bɛ denmisɛnninya kɛ nka mɔgɔ jugu tɛ a kɔni ayi a kɔnɔna jɛlen don wa a sabalilen don i y'a ye sa wala e de b'i yɛrɛ e de b'i yɛrɛ e de bɛ e de bɛ e de bɛ i kɔlɔsi i yɛrɛ la i b'i muɲu ka sabali f'i k'a dɔn ko furu man nɔgɔn i y'a mɛn wa. n y'a mɛn eh, jalo o yɔrɔ la i b'a fɔ sise ko ne ko k'a ka da ka sunɔgɔ ka d'a kan ne furuko y'ale de ye

nka ne tɛ ka kan jɔlen sɔrɔ a da dɛ a kuma o kuma ko sali de nɔ don ne ma se ka ɲɛ foyi de sɔrɔ ko in na dun tɛ nin ko in lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ee sunkura umu bɛ nin dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ nin dɔn nka n'a y'i da denmuso kan kɔ kan nkalon kan walahi a bɛ k'o la ɛ anw ka fɛn t'a la o bana t'anw kan koyi anw ta ye furakɛli de koyi anw ta ye anw se min ye dɔrɔn ka wuli ka taa fura ɲini dɔ ka na k'a la mɔgɔw k'a fɔ ko an y'an se kɛ anw ta ye o mɛ dimi de b'a denmuso kan o n'u bara kun ye min n'u m'a fɔ u tɛ ba kab'ale y'a ye dɔrɔn sali nana dɔrɔn ko sali kɛmɛ ka ne minɛ ka ɲɛ dɔrɔn paw fa wulil'a la ee i tɛ min k'i cɛ ye ni mɔgɔkɔrɔba b'o k'a cɛ kɔni mun b'o la

K'ale kan ka min kɛ k'ale b'o dɔn. Ɔ! Mɔgɔ kɔni mana juguya cogo o cogo i tɛ se ka juguya i yɛrɛ kɔni ma sa. A bɛ kɛ cogo min mɔgɔ b'a dɔn? Aa! Haya i kɔni kana n'an yɛlɛn sebe sanfɛ k'i b'a ju tigɛ dɛ k'an bin kɔlɔnkolon kɔnɔ dɛ. Ee ayi ee ee Sunkura o bɔ o ko ma pewu. O kɔni t'o kɛ fiyewu. Hun, haya. N t'o kɛ fiyewu. Nka ne bɛna min kɛ sisan. Un. Ne fana b'o dɔn.

n'i y'a mɛn e sali b'i panpan k'i girigiri ko cɛko walahi i bɛ musoya de la n bɛ ko da e kan hali garange t'a da bagolo kan
Allah Allah Batu Allah

ɛsike e ma fili fura in na ne ma fili ee eh! e y'a fɔ ne ye cogo o cogo ne y'a kɛ ten yɛrɛ yɛrɛ de ne ma fili ma ee eh, mato tamasiyɛn o tamasiyɛn mun yirala ne na o bɛɛ bɛ ka k'i la nin tɛ fɛn nɔ ye tiɲɛ na an yɛrɛ de bolo kɛra an kala ye yan nɔ a nɔ tɛ n na dɛ jɔn k'ala an ka tiɲɛ fɔ ma e yɛrɛ man ka nin fɔ yɛrɛ e bɛ se ka nin fɔ cogo di
i filila de dɔrɔn a dun tɛ se ka ɲɛfɔ ne ma fili i ma fili ne ma fili
e y'a fɔ ne ɲɛna cogo cogo ne y'a kɛ ten de ma ne ma fili ne bɛ se ka fili o la cogo di ma n'o y'o de dun a nɔ b'a la
sali de bɛ sali ka baara jugu yɛrɛ a denni bɛ baara kɛ kojugu a kunna ka go yɛrɛ de ale de filɛ ne ka ni kojugu e ala
na ale nɔ b'a la n bɛ ko yira a la a ma sigi ni ne ye ma ko yira a la ne tɔɔrɔla yɛrɛ de ayi sa
n b'a dɔn muso in ka jugu muso in de bɛ muso in tara hɛrɛ ma don du in kɔnɔ muso tere juguba baara jugukɛla n ma deli ka denni ɲɔgɔnna ye i da de i y'a mɛn a bɛ nɔgɔya n'ala sɔnna an bɛ nin ko ɲɛɲini yiri dɔ fɔra n ɲɛna n bɛ taa o fara bɔ ni n nana n'a ye i b'i ko n'a ye n'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya i y'a mɛn n bɛ sira ɲini ma fɛn in ka segin a yɛrɛ ma de ne b'a fɛ o de ka kɛ i b'a fɛ o de ka kɛ n bɛ taa yiri in bɔ ka na i y'a mɛn